anthu ambiri timawerenga m'baibulo anachimwapo mwachitsanzo abrahamu ananama zokhuza mkazi wake kawiri mwana wake isaki chimodzimodzi mkazi wake sara anaseka lonjezo la mulungu mapeto ake anakana kuti sanaseke yakobo nayenso ananama nowa analedzera davide analanda mkazi wa mwini yona anathawa ntchito ya mulungu inu ngakhale ophunzira a yesu anagona pa nthawi imene amayenera kupemphera simoni petro anamukana yesu katatu mose anapha munthu ku igupto tikukumbukira farao atayamba kumusaka kuti amuphe amunyonge anathawira ku midiyani ndiye timanena kuti it is not too late ndi silvester namiwa
in the next two months, uh, the next president of this country is Dr. Jane Ansah.
kodi aprofesa akukhulupirani bwanji mukupita ku bca osawadziwitsa mukupanga mamiting a secret ndi atupele muluzi komanso kabambe osawadziwitsa from there mukuchita fund silvester namiwa kuti aononge boma kodi profesa arthur peter mutharika akukhulupirani bwanji tinaona 2014 joyce banda anasiya kumukhulupirira khumbo kachali vice president wake chifukwa chonena kuti anazipanga align ndi dpp posachedwa pompa atupele muluzi wasiya kukhulupirira esther jolobala chifukwa azipanga align ndi boma utm inamutaya michael usi newton kambala chifukwa amazipanga align ndi zipani zina leronso tikunena kuti amayi mukazipanga align ndi opposition zinthu zanu siziyenda bwino mugwire ntchito ndi profesa arthur peter mutharika otherwise mukhala ngati yudasi iskarioti amene anampereka yesu chikhulupiriro chonse ndikuchoka amayi mukhala ngati mfumu saulo amene amakondedwa ndi mulungu koma chifukwa chakusamvera chikhulupiriro chonse chinachoka mukamamvera opposition ana osakhwima pa mchombo amene apeza 0 percent ya mavoti pa 16 september akuti atupele muluzi amayi mukhala ngati solomoni mfumu solomoni inali ya nzeru koma chifukwa chokwatirakwatira akazi achikunja anampangisa kupembeza mafano munthawi yakumapeto amwe wake inunso mukamamvera jessie kabwira akuti namiwa amayi muyamba kupembeza mafano chikhulupiriro chonse chimene apm anali nacho payi chicho chifukwa tikuuzeni zoona pano Boma ili anthu analimvera kuwawa inuyo munangobwera mapetopeto kungokusankhani running mate ndikukhala vice president alipo anthu ena amene analimvera kuwawa boma ili and moreover popanda anthu amenewo amene amanjoya ndi pm chifukwa inuyo mayi mwabwera kumapetopeto tikudziwa kuti ndi inuyo amene mukumutuma silvester namiwa ndi chifukwa chake tikubwerezabwereza kuti mayi jane ansah mukhale osamala kwambiri makadeti akuluakulu achipani aliyenseyo munachita kumpeza ndi amene anasunga chipani anthu amenewo nthawi imene nankhumwa ndi grezelder amasokoneza chipani inuyo mayi kunalibe ndi anthu omwewa amene amateteza mu nthawi imene nsonda ndi anzake amafuna kusokoneza chipani inuyo mayi kunalibe popanda anthu amenewa inuyo simukanakhala vice president ndiye kumathokoza muzipereka ulemu kwa anthu amenewo osati ayi kumutuma namiwa kuti azilankhula zopusa in addition to that atupele muluzi si wa dpp kabambe anatuka dpp ali ndi zipani zawo inuyo mukugwirizana ndi anthu amenewa kodi mukufuna chani mayi mukupita ku bca in secret ndikumakacheza ndi acheya profesa osadziwa a dpp osadziwa mukuyenda chozemba kodi mukufuna chani dpp ndi imene inayesesa kuti inuyo mayi mukhale running mate anthu amene amazungulira pa kampeni kumakunyozani koma zoona mwaiwala zonsezi ndiye mukuyamba upo kuti ayi tsopano ineyo ndine vice president ndikhoza kuchita kachiwembu kuti ndikhale president chifukwa zimenezi tinazionapo that is why tikubwerezabwereza pano 2012 kunali vice president wa chizimayi kuno ku malawi ku tanzania magufuli anali ndi vice president wa chizimayi ndiye tikudziwa mawu amene wayankhula silvester namiwa si mawu wamba iyayi ali ndi tanthauzo in the next two months eh, the next president of this country is dr jane ansah tivota the answer is no and why jane ansah akuyenera kukhala president miyezi iwiri kwatsogolo amalawi tili ndi mafunso chifukwa president tinaye profesa arthur peter mutharika akuluakulu history is the best teacher